Ama Igbo Igbo bụ Igbo mma mmanụ rienụ ṅụọnụ kachanụ anyị abatagokwa na ama Igbo ebe a na-eme ihe gbasara Igbo okwu Igbo na omenala Igbo ebe okwu na-adagbu ụwa onye ụnụ na-anụ ọnụ ya ka bụ Agụbụzọ oje mba niile ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke tata bụ ije ekwu okwu gbasara igbo ị na-akọ ya ma bụ ogele maka omenala anyị agaghị efu ee o nwere nwa amadi anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke nwa amadi a bụ kpum dị na mmadụ n'ala igbo o nwere ihe o ji wee bịa ịgwa anyị ihe ahụ maka na a sịkwa na baịbụl kwuru ya mgbe baịbụl kwuru ya ọ na-ahụ n'ama a sịrị na ndị igbo bụ ndị juu ụmụnne ee jesu kristi ebe ọ dị otu ahụ anyị ga-amata n'ihe o ji wee bịa maazị nnọọ nnọọ nne oleekwanụ ihe bụ aha
igbo bụ igbo mma mmanụ ya rienụ ya ṅụọnụ ya udo dịrị unu dịkwara gị ọ ga-adịrị anyị mma n'eke ise ọ ga-adịrị unu mma n'orie ise ọ ga-adịrị unu mma na- n'afọ ise ọ ga-adịkwara anyị niile na mma na nkwọ ise ọ mụwa bụ onye a na-akpọ lekwa jona abụ m nwa afọ amụba nọ n'ime amaeke hmm. n'ala Abịrịba oh. dị na Ọhafịa lokal gọọmenti hmm. Agụbụzọ eji maka n'ime ebe ahụ hmm. ana m eje mba
mana obodo m batara wee kpupụ okpu m wee sị ha ọ ga-adịrị obodo a mma bụ ala Abịrịba maka na iruo ọ bụla ịma mba Pari ịma o nwere ebe ndị ọcha na-akpọ Pari nke m ma bụ london maka na Abịrịba bụ small london chere ndị ka m gwa gị Mhm. o nwere mgbe ọ dara n'agha n'obodo niile a na-akpọ ndị Europia a sị na mba a na-akpọ Paris ọ ọ dị na obodo a na-akpọ France a sị na onye a manarịsịrị na mma ịbịa n'ala Igbo ebe manarịsịrị na mma bụ Abịrịba m kwuo ya moto m agaghị efu o fuo ndị polisi achọta ya ee maka ndị a nwere ihe ha ji wee bụrụ oke mba ndị a bụ omepụrụ onye ọ dị ndị a na-agba mbọ ka ha were bụrụ ọka ibe onye unu fụrụ ebe a si ala abịrịba wee bịa ị bụrụ onye abịrịba ekpupụrụ m gị okpu i siri ike ọ nwekwara ndị nọ abịrịba nso ndị sịrị na ha bụ oji isi asụ isi aka m adịghị na ị chọwa mba ị fụ mba abịrịba narakwanụ abịrịba kanụ kanụ kanụ kanụ nnọọ nne maazị lekwa jona nnọọ nne ee onye ma gị ma gị maka omenala na-ezute onye mụ ya nọ na-echekwaba ndị mụ ya nọ ekene ga-adịrị olisa na o dekwabara anyị ruo ụbọchị nke tata gị onye na-ege anyị na ntị ọ bụrụ na ọ masịrị gị nọnyere anyị o nwere akara ekwentị m dị na iru onyonyo gị metụrụ m aka na ekwentị obere ife ka ọ ga-eri gị obere ife obere ihe a na-ewepụ n'anụ ka ọ ghara ịtụ ilu ilu sọsọ ya ka ga-eri maazị ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke tata wee bụ ogirisi ọ gịnị bụ ogirisi a ga-ebido ọ na-ada kom kom kom ka anyị wee nwee ike iso gịnị bụ
ogirisi hmm. ụmụ Igbo udo dịrị unu unu lee akwụkwọ m ji ebe a akwụkwọ ogirisi ka ọ wụ Ogirisi wụ ezigbo mgbọrọgwụ hmm. Chukwu Okike kepụtara tinye n'ala Igbo maka ịdị na-enyere ụmụ Igbo niile ma ụmụ ụwa niile aka mhm. ogirisi bụ akwụkwọ na-arụ ọrụ ọbụladị ihe gbasara arụ isi ike ma ọbụladị ihe gbasara ihe mmụọ ma ọbụladị ihe onye ọbụla a na-achụ achụ n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị ị mara anya ogirisi ụjọ mma adị na-atụ gị n'ebe ọ bụla i bi maka na nwaanyị nọ n'ime ya erika ogirisi bụ ife a na-eji edewe ịma oke a na-eji ya ama oke obodo mbụ lekwa ebe oke ha ruru a manye ogirisi ebe ahụ iji wee kewapụta ha na obodo ọzọ maka na e tinye akwụkwọ ogirisi ebe ahụ afọ ha ala ya mba ọzọ ahụ fụ ya ha mma abịa gafee akwụkwọ ogirisi bịa zọsịwa ndị tinyere ogirisi ahụ ana maka na a na-adị abụọ ekwekọta mmadụ abụọ kwekọta sị lekwa ebe ọ wụ oke ha amanye ya ebe ahụ otu a ka ọ ya esi wee dị ife a ife baịbụl kpọrọ our ancient gịnị landmark cheredị chere chere chere ma ụmụ mmadụ ị sịrị na ancient landmark